agus é ag siúl tríd an príomhchorridor de stáisiún Nexus seacht. Ní fhaca an fear óg aon rud cosúil leis an áit seo roimhe seo. Bhí eachtrannaigh de gach cineál ag gluaiseacht thairis air, cuid acu ard agus tanaí, cuid eile gearr agus leathan. Líon boladh aisteach an t-aer ó stallaí bia a bhí ag díol rudaí nach raibh sé in ann aitheantas a thabhairt dóibh fiú. Mheasc fuaim teangacha éagsúla le chéile i dtorann a ghortaigh a chluasa. Ba é seo an chéad turas a rinne Danny isteach sa spás domhain. Ní raibh sé ach 22 bliain d'aois agus bhí sé fostaithe chun lasta a iompar idir coilíneachtaí daonna agus poist trádála eachtrannacha. Bhí an pá go maith ach bhí an obair uaigneach. Bhí sé ag taisteal le trí sheachtaine díreach agus bhí deoch agus cuideachta de dhíth air. Fuair sé an rud a bhí á lorg aige nuair a chonaic sé an comhartha geal neon a léigh 'Murphy's Cantina' i mBéarla daonna agus i roinnt scripteanna eachtrannacha. Bhí an barra cuma garbh ar na himill le ballaí miotail scríobhtha agus soilsiú dim foirfe d'iompróir lasta tuirseach a bhí ag iarraidh scíth a ligean. Bhrúigh Danny tríd an doras trom agus shiúil sé isteach. Bhí an cantina níos mó ná mar a bhí sé ag breathnú ón taobh amuigh. Bhí boird chruinne scaipthe ar fud an urláir agus bhí barra fada sínte feadh balla amháin. Taobh thiar den bharra bhí fear le gruaig liath agus lámha tíre clúdaithe le tatúnna sean. Ba é seo Jake Murphy, an t-úinéir. D'fhéach Jake suas nuair a shiúil Danny isteach. Is cosúil go bhfuil tú daonna, a dúirt Jake le gáire. Ní fheicim mórán dár gcine anseo. Cad a thugann tú chuig mo choirnéal beag ifrinn? Rás lasta, a d'fhreagair Danny ag suí ag an mbarra. Bhí mé ag eitilt liom féin le seachtainí. Bhí mé ag iarraidh aghaidheanna a fheiceáil agus guthanna a chloisteáil. Dhoirt Jake gloine de rud éigin a bhreathnaigh cosúil le fuisce, ach a bholaigh níos láidre. an chéad uair chomh fada seo amuigh. Chlaon Danny agus ghlac sé sip. Dhóigh an deoch a scornach, ach bhraith sé go maith. Tá gach rud anseo chomh difriúil. Ar ais abhaile, bhí imní buartha faoi fhoghlaithe mara agus bhí fadhbanna innill. Anseo, níl a fhios agam fiú cad atá leath na n-eachtrannach ag smaoineamh. Is é an chuid is mó acu a cheapann go bhfuilimid dúr, a dúirt Jake go ciúin. Feiceann siad daoine mar na páistí nua nach bhfuil a fhios acu aon rud. Tá cuid acu cairdiúil go leor, ach daoine eile. Rinne sé pointeáil i dtreo bord choirnéil, áit a raibh triúr eachtrannach ard, pale ag ól ó chupán criostail. Is Zephyrians iad sin. Cheapann siad go bhfuil siad níos cliste ná gach duine eile mar go bhfuil siad ag eitilt idir réaltaí le míle bliain. Bhí muiníl fhada agus súile móra ag na Zephyrians a bhí le feiceáil ag lonrú sa solas dim. Bhí róbaí daor orthu agus labhair siad i nguthanna boga ceolmhara. Fiú amháin ón taobh eile den seomra, d'fhéadfadh Danny a rá go raibh siad ag smaoineamh go raibh siad níos fearr ná gach duine eile. Ag bord eile, bhí dhá eachtrannach ollmhór a bhreathnaigh mar a bhí siad ag caitheamh armúir. Ach thuig Danny gur a gcraiceann a bhí ann i ndáiríre. Ba iad seo na bristeanna a bhí luaite ag Jake ina gcomhrá gairid. Bhí siad ocht dtroigh ar airde go héasca agus tógtha mar umar siúil. Thug ceann acu faoi deara Danny ag stánadh agus rinne sé gáire, ag taispeáint fiacla cosúil le gloine briste. Cágaí creag, mhínigh Jake. Measann siad neart, ach cheapann siad go bhfuil daoine lag mar go bhfuilimid níos lú ná iad. Níl siad olc, ach simplí dóibh. Mura féidir leat trucail a ardú, ní fiú mórán tú. In aice leis an mbarra bhí grúpa eachtrannach beag, mearghluaisteach ag imirt. Cuid de chineál cluiche cártaí. Bhí cluasa móra agus súile geala orthu nach raibh le feiceáil ag stad. Trádálaithe Hani, a dúirt Jake sula bhféadfadh Danny fiafraí. Rudaí beaga sneaky. Díolfaidh siad do bhróga féin leat mura bhfuil tú cúramach. Ach tá siad neamhdhíobhálach. Bhí Danny ag tosú ag scíth a ligean nuair a d'oscail doras an chantina arís. Shiúil bean le gruaig ghearr dhonn isteach, ag breathnú thart go cúramach sula ndeachaigh sí chuig an mbarra. Bhí sí níos sine ná Danny, b'fhéidir 30, agus bhí sí ag iompar í féin mar dhuine a bhí ar an eolas faoi conas trioblóid a láimhseáil. Lisa Grant, a dúirt sí, ag tabhairt isteach í féin agus í ag suí síos in aice le Danny. Innealtóir ar an long lasta, Lucky Strike. Is tú Danny Collins, iompróir neamhspleách? Bhí Danny sásta bualadh le duine daonna eile. Cad a thugann tú anseo? Cinnte, fág Lisa, a d'fhreagair. Bhí mé ag obair ar dheisiúcháin innill le dhá lá díreach. Bhí sos de dhíth orm sula dtosódh mé ag caint leis na riairí. D'ordaigh sí deoch ó Jake agus d'fhéach sí thart ar an mbarra. Slua suimiúil anocht. Sula bhféadfadh Danny freagairt, tháinig duine daonna eile isteach sa cantina. Bhí an ceann seo níos sine, b'fhéidir dachad, agus bhí sé ag caitheamh an chineál éadaí glan a dúirt go raibh sé ag obair in oifig, ní i gcrann lasta. Bhí an bealach cúramach siúl a bhí feicthe ag Danny i dtaidhleoirí agus cineálacha rialtais. Pete Rodriguez, a dúirt an fear ag teacht leo ag an mbarra. Teachtaire taidhleoireachta. An bhfuil sé sin go maith liom suí? Is deas aghaidheanna cairdiúla a fheiceáil. Dhoirt Jake gloine do Pete gan a bheith ag fiafraí, Cad atá ag obair an chroí taidhleoireachta chomh fada seo amach? Comhaontaithe trádála, a dúirt Pete go cúramach. Ní rud ró-spreagúil ach páipéirí agus cruinnithe. Ach bhí rud éigin ina ghuth a mhol go raibh sé níos tábhachtaí ná mar a bhí sé ag ligean air. Labhair an triúr daoine go ciúin lena chéile, ag roinnt scéalta faoina gcuid taistil agus ag gearán faoi bhia eachtrannach. Fuair Danny é féin ag gáire don chéad uair le seachtainí. Bhí greann géar ag Lisa agus bhí scéalta ag Pete faoi nósanna eachtrannacha a bhí greannmhar agus oideachasúil araon. Timpeall orthu, chuaigh na custaiméirí eachtrannacha ar aghaidh lena ngnó. Lean na Zafirians ar aghaidh lena gcomhrá ciúin, ag féachaint ar na daoine ó am go chéile le rud éigin a bhí cosúil le siamsaíocht éadrom. Bhí na Corgi Crex ag lámh iompair agus ag insint scéalta arda faoi chathanna a bhí curtha orthu. Lean na trádalaithe tanaí ar aghaidh ag imirt a gcluiche cártaí, cé gur thug Danny faoi deara go raibh siad ag éisteacht freisin le comhráite ag boird eile. Don chéad uair an chloig bhí gach rud síochánta. Bhí Danny ag tosú ag smaoineamh go bhféadfadh sé seo a bheith ar an tráthnóna is gnáiche a bhí aige ó d'fhág sé spás an duine. Bhí na deochanna láidir, bhí an cuideachta go maith, agus fiú na custaiméirí eachtrannacha bhí siad cairdiúil go leor. Ansin sheas ceann de na Zafirians suas agus shiúil sé i dtreo an bharra. Bhí sé níos airde ná mar a cheap Danny, ar a laghad seacht dtroigh, le craiceann chomh pala go raibh sé beagnach bán. a shúile móra dírithe ar na trí daoine agus iad ag druidim. Cé chomh suimiúil, a dúirt an t-eachtrannach i Béarla foirfe, cé go raibh ag a ghuth cáilíocht cheoil aisteach. Trí shampla den speiceas nua bailithe in aon áit amháin. Inis dom, an dtaistealaíonn gach duine daonna in grúpaí chomh beag sin? Nó an bhfuil sibh díreach iad siúd atá rólag chun maireachtáil i measc do chine féin? Rinne an cantina an-chiúin go tobann. Bhí an Zafirian ard ina seasamh taobh thiar de na trí daoine, ag fanacht le freagra ar a cheist dhícheallach. Mhothaigh Danny a aghaidh ag éirí te, ach rinne sé iarracht fanacht sochair. Bhí rabhadh tugtha dó go raibh roinnt eachtrannach ag breathnú síos ar daoine, ach seo an chéad uair a raibh taithí aige air go díreach. Táimid ag ól díreach, a dúirt Danny go ciúin, gan filleadh. An rud céanna le gach duine eile. Rinne an t-eachtrannach gáire agus bhí an fuaim cosúil le gloine briste. Ó, ach níl sibh mar an gcéanna le gach duine eile, an bhfuil? Is daoine sibh. An breisiú is déanaí le Civilization Galactic. Chomh óg. chomh primitive, chomh simplí go hiontach. Chuir Lisa a deoch síos le cliceáil géar. Féach, a chara, níl muid ag lorg trioblóide. Cén fáth nach dtéann tú ar ais chuig do bharr agus fanfaimid ag ár gcuid féin, a chara? Chuaigh an Zephyrian níos gaire, a scáth ag titim ar an mbarra. Cé chomh taitneamhach! Ceapann an duine beag go bhfuil muid ar comhchéim! Inis dom, an gcreideann tú i ndáirire go mbaineann do speiceas anseo i measc na réaltaí? nó an bhfuil tú díreach ró-neamhfhiosach chun tuiscint a fháil ar cé chomh fada faoi bhun sin atá tú i ndáirire? Bhí Jake Murphy stoptha ag glanadh spéaclaí agus bhí sé ag breathnú go cúramach. Bhí na cogaí Crex tar éis filleadh ina gcathaoireacha chun féachaint cad a bhí ag tarlú. Fiú na trádálaithe tanaí bhí siad tar éis a gcluiche cártaí a stopadh. D'fhéadfadh gach duine sa cantina an teannas a bhí ag tógáil suas a mhothú. Rinne Pete iarracht a oiliúint taidhleoireachta a úsáid. Sílim go bhféadfadh mearbhall éigin a bheith ann anseo. Táimid uile díreach ag taisteal, ag iarraidh scíth a ligean tar éis lá fada. B'fhéidir go bhféadfaimis deoch a cheannach duit féin agus do chairde? Bhí súile móra an Zephyrian ag lonrú le siamsaíocht. deoch, cé chomh flaithiúil ón speiceas primitive, ach tá eagla orm nach féidir le hairgead meas a cheannach. Agus is rud é meas nach dtabharfaidh daoine go deo uathu dá gcomhghleacaithe. Ár gcomhghleacaithe. Faoi dheireadh, chas Danny timpeall ar a stól. Bhí an Zephyrian níos airde fós suas go dlúth ach bhí Danny tar éis déileáil le buailteoirí roimhe seo. Cad a dhéanann tú smaoineamh go bhfuil tú níos fearr ná muid? Cad a dhéanann mé smaoineamh? Tháinig guth an eachtrannach níos airde ag tarraingt níos mó airde. B'fhéidir gurb é an fhíric go raibh mo mhuintir ag fiosrú spáis nuair a bhí do mhuintir fós ina gcónaí i bpluais? B'fhéidir gurb é an fáth go bhfuil sibh tar éis sibhialtachtaí a thógáil a shíneann córais réalta iomlána, agus sibh ag fágáil do dhomhain baile beagnach. Nó b'fhéidir gurb é an fáth go bhfuil an intleacht againn chun feiceáil cad atá sibh i ndáiríre. Bhí níos mó eachtrannach ag éisteacht anois. Thug Danny faoi deara go raibh cuid acu ag mothú míchompordach le focail an Zephyrian. Ach bhí daoine eile ag cromadh i gcomhaontú. Bhí na beirt chogaí Craigs ag gáire mar a bhí siad ag féachaint ar sheó maith. Agus cad muid go díreach? a d'fhiafraigh Lisa, a guth go contúirteach ciúin. Is timpistí sibh, botúin, speiceas a tháinig slán ach amháin toisc go raibh trua ag an gcruinne agaibh. Níl aon éachtaí móra agaibh, aon teicneolaíocht ardaithe, aon chultúr sofaisticiúil. Is barbarach sibh ag ligean orthu féin a bheith sibhialta. Ghlaoigh ceann de na trádálaithe tanaí amach ón taobh eile den seomra. Inis dóibh faoin timpiste mianadóireachta. Fuair sé seo gáire ó roinnt eachtrannach. Rinne an Zephyrian gáire go fuar. Ah, sea. An mhí seo caite, fuair dhá dhaonna dhéag bás i oibríocht mianadóireachta shimplí ar stáisiún Kepler. Tragedy den sórt sin, ach ní raibh sé iontais i ndáiríre. Faigheann daoine bás chomh héasca toisc go bhfuil an t-eolas bunúsach acu chun contúirtí soiléire a sheachaint. Bhíodh lámha Danny isteach i ndorn. Bhí na mianadóirí sin ina ndaoine maithe ag iarraidh slí bheatha a dhéanamh. Fuair siad bás mar gur theip ar a dtrealamh. Ní toisc go raibh siad dúr. Fuair siad bás mar gheall ar threalamh lochtach, a dúirt Pete go daingean. D'fhéadfadh sé tarlú d'aon duine. An bhféadfadh? Chuaigh an Zephyrian níos gaire. Cathain an uair, chuaigh an Zephyrian céim eile níos dlúithe i dtreo Danny. Feiceann tú, fiú anois, agus tú ag tabhairt aird ar fhocail shimplí, Ní féidir leat rud ar bith a dhéanamh ach seasamh ansin agus breathnú feargach. Seo an fáth nach mbeidh daoine níos mó ná peataí i sochaí na cruinne. Tá an misneach agat chun tú féin a chosaint. Níl muid ag lorg troda, a dúirt Pete an uair dheireanach. Ar ndóigh nach bhfuil, a d'fhreagair an t-eachtrannach. toisc go bhfuil a fhios agat go gcaillfeá. Caillfidh daoine i gcónaí nuair a bhíonn siad ag tabhairt aghaidh ar a gcuid níos fearr. Is é sin go simplí do nádúr. Ansin, rinne an Zephyrian rud éigin a d'athraigh gach rud. Shroich sé amach le méar fhada amháin agus phreab sé Danny go crua sa bhrollach, ag brú ar ar ais. Lag, a dúirt an t-eachtrannach le gáire, díreach mar a bhí súil agam. Ach níor bhain Danny síos. Ina áit sin, bhris rud éigin istigh ann. Shíl na heachtrannaigh seo go raibh siad níos fearr ná daoine. Shíl siad go raibh daoine lag. Shíl siad nach mbeadh daoine ag troid ar ais. bhí siad ar tí foghlaim cé chomh mícheart a bhí siad. Tháinig Danny ar ais ag bualadh. Bhuail dorn Danny aghaidh an Zephyrian le fuaim cosúil le adhmad ag briseadh. Tháinig an t-eachtrannach ard ar ais, a shúile móra leathana le turraing. Sreabh an fuil chorcra óna shrón agus é ag féachaint ar Danny le creideamh iomlán. Chuaigh an cantina ar fad i dtost marbh. Níor bhog éinne. Níor análaigh éinne. Ní fhaca na heachtrannaigh riamh speiceas primitive ag troid ar ais i gcoinne speiceas níos fearr. Ní tharlaíonn sé sin ina dtaithí. Chuir an Zephyrian a shrón fuilteach i dteagmháil le méar fhada amháin agus d'fhéach sé ar an stán corcra. 'Bhuail tú mé i ndáiríre, a whispered sé mar nach raibh sé in ann a chreidiúnt cad a tharla díreach. 'Sin ceart, a dúirt Danny, a chroí ag preabadh. 'Agus déanfaidh mé arís é mura dtéann tú ar ais. Leathnaigh an tost ar feadh buille chroí eile. Ansin scaoil an Zephyrian scread feirge, agus léim sé ar Danny lena lámha fada ag síneadh amach cosúil le crúba. Bhí Danny réidh dó. D'éalaigh sé faoi ghabháil an eachtrannach agus tháinig sé suas le uppercut a d'ardaigh an Zephyrian as a chosa. Bhuail an t-eachtrannach isteach i mbord in aice láimhe, ag cur deochanna agus cathaoireacha ag eitilt gach áit. Sin nuair a bhris ifreann amach. Léim an dá Zephyrian eile ag an mbord cúinne suas agus rith siad i dtreo an chatha. Ghabh ceann acu buidéal agus bhuail sé é i gcoinne ceann Lisa. Ach bhí Lisa ina hinnealtóir a bhí ag obair i gcalafort loinge garbh a saol ar fad. Ghabh sí rosta an eachtrannaigh, chas sí é go dtí gur scaoil sé an buidéal, ansin phioc sí suas é agus bhris sé é thar a chloigeann. Rinne an dara Zephyrian iarracht Pete a ghabháil ón gcúl. ach bhí Pete oilte i slándáil tráchtlóireachta. Chaith sé a uillinn ar ais isteach i bholg an eachtrannaigh, chas sé timpeall agus chuir sé dorn láidir isteach i scornach an chréatúir. Tháinig an Zephyrian anuas ag an fhál. Bhí na cogaithe Crex, a bhí ag gáire agus ag súil go rithfeadh na daoine ar shiúl, go tobann ag tabhairt aghaidh ar rud éigin nach bhfaca siad riamh roimhe. Ní raibh na daoine laga ag troid ar ais amháin, bhí siad ag bua. Ní féidir é seo a bheith ceart, rumbled ceann de na Crexanna ina ghuth domhain. Tá daoine ceaptha a bheith bog, lag, éasca le briseadh. B'fhéidir gur chóir dúinn a gcuid áite a mhúineadh dóibh, a d'fhreagair a chompánach, ag seasamh suas go dtí a airde iomlán ocht dtroigh. Rith an chéad chogaí Crex i dtreo Danny cosúil le sliabh ag gluaiseacht. D'fhan Danny go dtí an dara soicind deireanach, ansin rolladh sé ar an taobh. Bhuail an créatúr ollmhór isteach sa bharra le neart go leor chun an dromchla miotal a bhriseadh. Sula bhféadfadh an Crex téarnamh Ghabh Danny stól miotal trom agus bhuail sé síos ar chúl chinn an chogaí. Bheadh an buille maraithe do dhuine, ach chroith an Crex a ceann agus chas sé timpeall le roar feargach. Mar sin féin, bhí sé ag gluaiseacht níos moille anois agus d'fhéadfadh Danny a fheiceáil go raibh an t-eachtrannach gortaithe. Bhí Lisa ag déileáil lena cuid fadhbanna féin. Ghabh an dara Crex í timpeall an choim agus bhí sí ag iarraidh a cuid easnacha a bhrú. Ach bhí a fhios ag Lisa faoi phointí brú agus luamhán óna hobair innealtóireachta. Thiomáin sí a ordóg isteach i spota díreach faoi bhun airm an eachtrannaigh, áit a raibh an nerve cluster suite. Scread na Craiseanna agus scaoil siad a ngreim díreach go leor do Lisa éalú. Ghabh sí cathaoir agus bhuail sí í chomh crua agus a d'fhéadfadh sí ag glúine an chógaí. Chuaigh an comhpháirteach i dtreo nach raibh sé ceaptha dul, agus thit an créatúr ollmhór cosúil le crann ag titim. Bhí Pete ag troid leis an gcéad Zephyrian a thosaigh an pléascadh ar fad. Bhí an t-eachtrannach níos airde agus bhí raon níos faide aige. Ach bhain Pete úsáid as a oiliúnt taidhleoireachta chun fanacht socair agus smaoineamh go tactically. Nuair a bhuail an Zephyrian leis, shiúil Pete isteach sa dorn agus chuir sé sraith de jabs tapa isteach i easnacha agus bolg an eachtrannaigh. Chuaigh an Zephyrian faoi dhó ag anáil. Ghabh Pete ceann an eachtrannaigh agus thug sé a ghlúin suas ag bualadh le aghaidh an créatúir. Thit an Zephyrian i gcarn. Bhí na trádálaithe tanaí tar éis stop a chur le galta agus bhí siad ag iarraidh éalú ón gcath. Ach tháinig ceann acu róghar do Lisa agus rinne sé an botún iarracht í a thriail agus í ag dul thar a mbord. Chas Lisa timpeall agus ghabh sí na cluasa móra an eachtrannaigh bheag. D'ardaigh sí as an talamh é agus chaith sí é ar fud an tseomra mar nach raibh sé ag meáchan ar bith. Bhuail an Tanaí an balla agus shleamhnaigh sé síos ar an urlár gan aithne. Bhí níos mó eachtrannach ag teacht isteach sa chath anois. Bhí roinnt acu ag iarraidh cabhrú lena gcomhchrúbíní. Bhí daoine eile ag iarraidh a bheith mar chuid den naomh. Ach bhog na daoine mar a bhí siad ag troid le chéile a saol ar fad. Nuair a rinne grúpa eachtrannach iarracht Danny a imlíne, bhog Lisa agus Pete chun a chúl a chlúdach gan a iarraidh. Nuair a bhí Lisa i gcruachás ag dhá eachtrannach mór, rinne Danny agus Pete iad a thaobhú ón dá thaobh. Throid siad mar foireann, ag cosaint a chéile agus ag baint úsáide as a dtimpeallacht chun a leasa. Ghabh Danny buidéal ón gcúl an bharra agus chaith sé é i gcoinne ceann eachtrannach ag druidim. Bhain Lisa úsáid as a cuid eolais innealtóireachta chun cos cathaoireach a bhriseadh agus club a chruthú. Fuair Pete tráidire seirbhíse agus bhain sé úsáid as mar sciath. agus é ag bualadh eachtrannach lena lámh saor. Ní raibh na heachtrannaigh in ann a thuiscint cad a bhí á fheiceáil acu. Bhí na daoine seo ceaptha a bheith lag agus dúr, ach bhí siad ag troid le faisnéis agus straitéis. Bhain siad úsáid as obair foirne ar bhealach nach raibh aon cheann de na speicis eachtrannacha tar éis léiriú riamh. D'fhéach Jake Murphy ón gcúl, a bharra ag dul faoi uair amháin nuair a d'eitil troscán thar a cheann. Chonaic sé troid barra roimhe seo ach rud ar bith mar seo. Ní raibh na daoine ag bua amháin, bhí siad ag ceannasú créatúir a raibh i bhfad níos láidre ná iad. Rinne Acheon iarracht sníc suas ar Danny ón gcúl ach chaith Jake buidéal a bhuail an t-eachtrannach sa cheann. Ní thosaíonn éinne trioblóid i mo bharra gan é a chríochnú, a ghlaoigh Jake amach. Bhí an cath ag leathadh anois. Bhí eachtrannach a bhí ina suí go ciúin á dtarraingt isteach sa phraiseach. Bhí roinnt acu ag iarraidh cabhrú lena gcine féin. bhí daoine eile díreach gafa sa lár. Ach cibé áit a ndeachaigh na daoine, thit na heachtrannaigh agus d'fhan siad síos. Fuair Danny é féin aghaidh ar aghaidh leis na Crexanna is mó sa Cantina. Cogadh a bhí ina seasamh beagnach naoi dtroithe ar airde agus a raibh lámha aige cosúil le stocaí crann. D'fhéach an t-eachtrannach síos ar Danny agus rinne sé gáire. Tá tú cróga do chrústa chomh beag, a dúirt an Crex. Ach ní shábhálann misneach tú anois. Chaith an cogadh dorn a thógadh ceann Danny as, ach ní raibh Danny ann nuair a tháinig sé. D'éalaigh sé faoi an swing agus bhí sé anois taobh thiar den eachtrannach ollmhór. Sula bhféadfadh an Crex casadh timpeall, léim Danny suas agus chuir sé a lámh timpeall muineál tiubh an chogaí. Rinne an Crex iarracht é a chroitheadh, ag casadh timpeall agus ag bualadh isteach i mbord agus ballaí. Ach choinnigh Danny greim, ag brú chomh crua agus a d'fhéadfadh sé. Go mall, thosaigh an créatúr ollmhór ag dul i laige. Bhí a ghluaiseachtaí níos moille agus níos lú comhordaithe. Faoi dheireadh, thit an cogadh Crex mór ar a ghlúine, ansin ar aghaidh ar aghaidh. Rothaigh Danny ar shiúl díreach sula mbeadh meáchan an eachtrannaigh tar éis é a bhrú. Bhí an cantina ina phraiseach. Bhí bord briste Bhí cathaoireacha scaipthe gach áit agus bhí eachtrannaigh gan aithne ina luí ar an urlár, cosúil le crainn tite. Sheas na trí dhuine sa lár ag análú go crua ach fós ina seasamh. D'fhéach siad timpeall ar an scrios a bhí déanta acu, ansin ar a chéile. Ní raibh aon cheann acu in ann a chreidiúint go hiomlán cad a tharla díreach. 'Bhuel, a dúirt Lisa, ag cuimilt fola ó ghearradh ar a leiceann. 'Bhí sin suimiúil! Chuir Pete a léine stróicthe díreach agus d'fhéach sé ar na heachtrannaigh gan aithne scaipthe timpeall an tseomra. 'Sílim go mb'fhéidir gur chuireamar ár bpointe in iúl. Bhí Danny ag féachaint ar a dhorn briste. 'An gceapann tú go bhfágfaidh siad linn anois? Sin nuair a bhris fórsaí slándála an stáisiún tríd an doras. Sheas an foireann slándála stáisiúin i ndoras cantina Murphy ag féachaint ar an scrios istigh. D'fhéach seisear gardaí armtha i bhfoirmeacha dubha timpeall an tseomra ar an troscán briste. Eachtrannaigh gan aithne agus trí dhaoine ina seasamh go ciúin sa lár. Ba é an príomhfheidhmeannach slándála eachtrannach ard tanaí le craiceann liath agus four arms. Ba é an tOifigeach Crest a ainm agus bhí sé ag obair i slándáil stáisiún le cúig bliana déag. Chonaic sé go leor troid barraí ach rud ar bith mar seo. Cad a tharla anseo? d'iarr Crest a ghuth ag crith beagán. Tháinig Jake Murphy amach ó chúl a bharra damáistithe. Thosaigh an cath nuair a shocraigh roinnt eachtrannach mo chustaiméirí daonna a mhaslú. Chuaigh rudaí as smacht. D'fhéach Crest ar na Zephyrians gan aithne ar an urlár, ansin ar an dá chogaí cré ollmhóra a bhí díreach ag tosú ag múscailt. Chuaigh a cheithre shúil chuig na trí dhaoine a raibh gearrthacha agus bruises beaga orthu. An ndearna na trí dhaoine seo go léir é seo? d'iarr Crest le creideamh. Is cinnte gur dhein siad! D'fhreagair Jake le rud éigin a d'fhéadfadh a bheith ina bhród ina ghuth. Shuigh ceann de na Cogaí Craigs suas go mall ag coinneáil a chinn. D'fhéach sé ar Danny le mearbhall agus eagla. Conas? a whispered an cogadh. Tá daoine ceapta a bheith lag, bog, éasca le buille. Shrug Danny. B'fhéidir go raibh tú mícheart fúm. Chuaigh na gardaí slándála go cúramach tríd an cantina, ag seiceáil ar na heachtrannaigh gortaithe agus ag doiciméadú an damáiste. Bhí an chuid is mó de na heachtrannaigh ag múscailt anois. Ach bhí siad ag gluaiseacht go mall agus ag féachaint ar na daoine le mothúcháin nua. Chabhraigh duine de na gardaí leis an Zafirian a thosaigh an cath suas. Bhí a aghaidh swollen agus bhí fuil corcra triomaithe ar a róbaí galanta. D'fhéach sé ar Danny mar a bhí sé ag feiceáil taibhse. Tá sé seo dodhéanta, a whispered an Zafirian. Ní féidir le speicis primitive cinnte a shárú. Téann sé i gcoinne gach rud atá ar eolas againn faoi. Laistigh de uair an chloig, bhí taifeadadh slándála den troid á chóipeáil agus á roinnt ar fud an stáisiúin. Laistigh de dhá uair an chloig, bhí sé scaipte chuig stáisiúin eile agus chuig domhain eachtrannacha. Laistigh de cheithre uair an chloig, bhí anailísithe míleata ó dhosaen speiceas éagsúil ag déanamh staidéir ar na taifeadtaí. Sna cealla coinneála, shuigh Danny, Lisa agus Pete go ciúin ar bhinse miotail. Bhí na bacainní fuinnimh ag humáil go bog, ag coinneáil iad faoi ghlas, ach ní go míchompordach. An gceapann tú go bhfuil trioblóid againn? a d'fhiafraigh Danny. Rinne Pete machnamh ar seo. Is dócha. Scriosamar an cuid is mó de bheár agus bhuail muid go leor eachtrannach. Thosaigh siad é, a dúirt Lisa. Chríochnaíomar é. Fíor, aontaigh Pete. Ach d'fhéadfadh é a mhíniú do údaráis eachtrannacha a bheith casta. Shuigh siad i suaimhneas compordach ar feadh tamaill. Ní raibh aon cheann acu ag iarraidh a bheith buartha faoi na rudaí a tharla. Más rud é go raibh rud ar bith, bhí cuma sásta orthu. Idir an dá linn, in ionad ceannais an stáisiúin, bhí an Coirnéal Toos ag fáil an lá is measa dá ghairm fhada. Bhí riarthóir Zafirian ag rith Nexus 7 le dhá bhliain déag, agus bhí sé ag bród ar ord a choinneáil i measc na speiceas éagsúla a d'úsáid an stáisiún. Anois bhí sé ag féachaint ar fhíseáin slándála a chuir gach rud a cheap sí a bhí ar eolas aici faoi dhaoine i gcontúirt. Rith sé arís, a dúirt sí lena cúntóir. Léirigh an físeán na trí dhuine ag troid le comhordú a bhí cosúil go dodhéanta do speiceas a bhí díreach tar éis dul isteach i sochaí na cruinne. Ghluais siad mar go bhféadfaidís a chéile a léamh, ag clúdach laigí agus ag tacú le neart gan labhairt. Cé mhéad íospartach? a d'fhiafraigh Chica. 17 eachtrannach a raibh cúnamh míochaine ag teastáil uathu, a thuairiscigh a cúntóir. Zephyrians agus Crex den chuid is mó. Níl ach díobháil bheag ag na daoine. Chuir Chica stad ar an taifeadadh ag nóiméad amháin nuair a bhí Danny ag úsáid a ghluaiseacht féin de laoch Crex chun an t-eachtrannach ollmhór a chaitheamh trasna an tseomra. Meáchan an duine seo b'fhéidir 70 cileagram. Meáchan an Crex os cionn 200. Cén chaoi a bhfuil sé seo indéanta? Tuairiscíonn tuairiscí faisnéise go bhfuil daoine níos inoiriúnaithe ná mar a mheasamar ar dtús. D'fhreagair an cúntóir go cúramach, Inoiriúnaithe? Rinne sí zúmáil ar chuid eile áit ar úsáid Lisa a cuid eolais innealtóireachta chun airm in-seáite a chruthú. Rinne siad cantina síochánta ina cathéadan i níos lú ná cúig nóiméad. Throid siad créatúir dhá oiread a méad agus bhuaigh siad. Ní inoiriúnaitheacht é seo. is rud éigin eile ar fad é seo. Bhí cumarsáidí ag teacht isteach ó fud an earnáil. Gach speicis a bhí tar éis an físeán a fheiceáil, bhí ag éileamh míniúcháin. Bhí an Chomhairle Zephyrian ag iarraidh a fháil amach Conas a bhí a saoránaigh intleachtúil níos fearr buailte ag primitives? Bhí an ceannas míleata Crex ag iarraidh anailís mhionsonraithe ar theicnící troda daonna. Ba é an rud ba scanrúla ar fad ná na tuairiscí ó stáisiúin eile ina raibh daoine i lár. Bhí pobail eachtrannacha a bhí ag déanamh daoine mar iontais neamhdhíobhálacha anois ag faire orthu le hairdeall néarógach. Cad atá ar eolas againn faoi struchtúr sóisialta daonna d'fhiafraigh Fick? Chuaigh a cúntóir i gcomhairle lena pad sonraí. Cruthaíonn siad bannaí láidre le daoine eile, fiú strainséirí. Tá coincheap acu ar a dtugtar dílseacht phacáiste a d'fhéadfadh feasacht aonair a shárú. Nuair a bhíonn bagairt ar dhuine amháin, beidh daoine eile i mbaol a sábháilteachta féin chun cabhrú. Mar sin, is féidir le haon ghrúpa daoine a bheith contúirteach. De réir na sonraí seo, sea, ní gá dóibh aithne a chur ar a chéile nó fiú a thaitin leo. An bhagairt ar dhuine amháin, bíonn bagairt ar gach duine. D'fhéach sí ar an bhfíseán uair amháin eile, ag díriú ar na nóiméid nuair a chosain na daoine a chéile. Ní fhaca sí rud ar bith cosúil leis sin i measc na speiceas a bhí ar eolas aici. Bhuaigh an chuid is mó de na heachtrannach ar son onóra pearsanta nó mar cheannas aonair. Bhuaigh na daoine seo ar a chéile. Cad atá á láimhseáil againn? a cheap sí os ard. Níor freagair a cúntóir, ach bhí a fhios acu beirt go raibh gach rud athraithe. Ní raibh na daoine ina ndaoine nua neamhdhíobhálach a raibh gach duine ag glacadh leo. Bhí siad rud éigin i bhfad níos contúirtí. Sna cealla coinneála rinne Danny nead agus shínigh sé amach ar an mbinse miotail. Bhuel, a dúirt sé lena chompánaigh, tá an lá seo suimiúil. An gceapann tú go ligfidh siad dúinn dul go luath, d'fhiafraigh Lisa? Rinne Pete miongháire beag. Ceapaim go bhfuil siad ró-mharaibí chun a fhios cad atá le déanamh againn leo faoi láthair. Bhí sé níos ceart ná mar a bhí a fhios aige. Ar fud na cruinne bhí rialtais eachtrannacha ag glaoch ar cruinnithe éigeandála chun an fadhb daonna a phlé. Bhí an troid barra ag Cantina Murphy tar éis éirí mar an nóiméad Nuair a thuig an cruinne go bhféadfadh siad a bheith go mór faoi mheas ar na baill is nuaí de shochaí na cruinne. Agus i bhfothracha a chaintín, bhí Jake Murphy ag pleanáil na hathchóirithe cheana féin. Bhí tuiscint aige go raibh gnó ar tí éirí an-suimiúil. Trí sheachtainí a bhí caite ó tharla an troid ag Cantina Murphy, agus ní raibh an cruinne mar an gcéanna ó shin. Chríochnaigh Danny Collins a long lastais a luchtú agus d'fhéach sé timpeall ar an mbá duga. Bhí rud éigin difriúil. Bhí na hoibrithe eachtrannacha a bhí ag tabhairt beagán faoi deara dó anois, ag faire go cúramach air agus é ag obair. Choinnigh siad a n-achar agus labhair siad leis le meas cúirtéiseach in ionad an díchuimhneachais gnáthach a bhíodh aige. Chuaigh maor carta Zephyrian chuige le pad sonraí. San am atá caite bheadh an t-eachtrannach ard tar éis an páipéarachas a thabhairt dó gan féachaint ar Danny. Anois stop sé cúpla troigh ar shiúl agus choinnigh sé an pad go cúramach. Do manifest lastais, a dhuine uasail, a dúirt an Zephyrian go ciúin. Is cosúil go bhfuil gach rud in ord. An mbeidh aon rud eile uait?
Ghlac Danny an pad, fós nach raibh sé úsáidte chun a bheith ag glaoch ar a dhuine uasail, ag eachtrannach a cheap go raibh siad níos fearr ná daoine. Ní, sin uile. Buíochas. Chlaon an Zephyrian go tapa agus shiúil sé ar shiúl, ag féachaint ar ais uair amháin le súile néarógach. Chroith Danny a cheann agus chuaigh sé isteach ina long. Bhí an meas deas, ach bhraith sé aisteach. Ní raibh déanta aige ach seasamh suas dó féin i gcath beáir. Ní raibh sé fós ag tuiscint cén fáth go raibh gach duine ag déanamh an oiread sin den rud seo. Ar fud an stáisiúin bhí Lisa Grant ag fáil a cuid taithí aisteach féin. Bhí an gnólacht innealtóireachta a fostaigh í le haghaidh obair dheisiúcháin dhá lá tar éis a conradh a shíneadh go dhá sheachtain. Go tobann, bhí gach cuideachta eachtrannach san earnáil ag iarraidh foghlaim faoi theicnící réiteach fadhbanna daonna. Bhí Lisa ag obair ar nasc cumhachta a theip ar thriúr innealtóirí eachtrannacha a shocrú. Bhain sí úsáid as teicníc shimplí a d'fhoghlaim sí i scoil cheardaíochta, ag fréamhú cumhachta trí chóras cúltaca agus í ag athsholáthar na gcomhpháirteanna damáistithe. Fascinating! a dúirt an t-innealtóir Krax ag faire uirthi ag obair. Tagann tú leis an bhfadhb ó uillinn go hiomlán difriúil ná mar a dhéanfaimis. Is innealtóireacht bhunúsach é, a freagair Lisa, ag déanamh an nasc deiridh níos doichte. Oibríonn tú leis an méid atá agat seachas leis an méid a mbeifeá ag iarraidh a bheith agat. Rinne na Krags nótaí ar a bpad sonraí. An smaointeoireacht inoiriúnaithe seo, an bhfuil sé coitianta i measc daoine? Chuir Lisa a lámha ar rag agus d'fhéach sí air go aisteach. Is dócha. An smaointíonn gach innealtóir mar sin? Ní hea, a dúirt an Krag go dáiríre. Leanann muid nósanna imeachta bunaithe. Ní dhéanaimid inseacht, ach is cosúil go ndéanann sibh daoine inseoidheacht ina ealaín. Chríochnaigh Lisa a huirlisí a phacáil, fós ag ceistiú faoi spéis dhéin an eachtrannaigh i scileanna bunúsacha réiteach fadhbanna. Bhí na misin taidhleoireachta is éasca ag Pete Rodriguez dá ghairm. Bhí comhráite a raibh láí ag teastáil uathu á gcríochnú i n-uaireanta. Bhí taidhleoirí eachtrannacha a bhíodh ag argóint faoi gach mionsonra ag iarraidh comhaontuithe a bhaint amach go tapa agus go héifeachtúil. Ag a chruinniú reatha le Comhairle Trádála Telani Bhí Pete ag súil leis an bpróiseas trí lá gnách de chomhráite cúramach. Ina áit sin, ghlac ionadaithe Telani lena thogra tosaigh gan fiú iarracht a dhéanamh téarmaí níos fearr a chaibidliú. Is cosúil go bhfuil an socrú seo sásúil do gach páirtí, a dúirt an Príomh Tanaí. Ag síniú an Chomhaontaithe le luas neamhghnách. Is mór againn ár gcaidreamh le daonnacht agus táimid ag tnúth le comhar leanúnach. Rinne Pete staidéar ar an doiciméad sínithe, ag ceistiú cén fáth ar thug na Tamaí suas chomh héasca. Bhí cáil orthu as margaí crua a thiomáint agus gan tairiscintí tosaigh a ghlacadh riamh. An bhfuil tú cinnte nach bhfuil tú ag iarraidh na céatadán trádala a athbhreithniú, d'fhiafraigh Pete? Bhí mé ag súil le roinnt plé faoi na téarmaí. Chuir na Talanaí súile ar a chéile. Creidimid go bhfuil na téarmaí an-mhaith, a dúirt a gceannaire go cúramach. Tá daoine cruthaithe a bheith ina gcomhpháirtithe réasúnta. Ní fheicimid gá le comhráite fada. D'fhág Pete an cruinniú leis an margadh trádala is fearr a bhí ag daoine riamh leis na Talanaí, agus ní raibh a fhios aige cén fáth. Idir an dá linn, i bhfoirgnimh rialtais ar fud na cruinne, bhí ceannairí eachtrannacha ag reáchtáil cruinnithe éigeandála chun plé a dhéanamh ar na rudaí a bhí foghlamtha acu faoi dhaoine. I seomraí Chomhairle Zephyrian, labhair cainteoir Velnais leis na hionadaithe a bhí cruinnithe. Tá an eachtra ag Nexus 7 tar éis orainn ár meas ar chumas daonna a athbhreithniú. Bhí ár n-anailís tosaigh neamhiomlán go soiléir. Conas a d'fhéadfaimis a bheith chomh mícheart? d'fhiafraigh ball Comhairle Thessara. Dúirt ár seirbhísí faisnéise linn go raibh daoine ina speiceas primitive le cumas teoranta. Rinne ár seirbhísí faisnéise measúnú ar dhaoine mar dhaoine aonair, a dúirt Velnais. Theip orainn a gcuid iompair pacáiste a chur san áireamh. D'fhéadfadh duine amháin a bheith gan staonadh go deimhin, ach bíonn daoine i ngrúpaí rud éigin i bhfad níos contúirtí. Ar an bpríomh-domhan Crex bhí ceannairí míleata ag déanamh staidéir ar fhíseáin na troda beáir don uair chéadna. Chuir an Ginearál Corr stad ar an taifeadadh ag an nóiméad nuair a d'úsáid Danny an luamhán chun laoch Crex dhá oiread a mhéid a chaitheamh. Ní throideann siad ar son glóire pearsanta, a dúirt Corr. Troideann siad ar son a chéile. Is é seo a fhágann go bhfuil siad dothuartha agus thar a bheith deacair a shárú. An gceapaimid gur bagairt iad? d'fhiafraigh a chúntóir. Rinne Corr machnamh air seo go cúramach. Ní bagairt go díreach, ach cinnte ní na haíonna neamhdhíobhálacha a chapamar a bhí iontu. Aon speiceas a fhéadann triúr sibhialtach a iompú ina aonad troda éifeachtach, gan oiliúint nó ullmhúchán, tuillteann sé ár meas. Bhí an Tionól Corparáideach Talanaí, ag déanamh pléatanna comhchosúla faoi acmhainn trádála daonna. Bhí Stiúrthóir Nestle tar éis taifeadtaí de Lisa Grant a réiteach fadhb. Ní raibh aon stráitéis ann, a mhínigh Lisa. Is é sin díreach a dhéanann tú. Tugann daoine aire dá chéile, fiú daoine nach dtaitníonn leat. Bhrúigh an mac léinn. Chloígh Pete, fiú daoine nach dtaitníonn linn. Ní bhaineann sé le cairdeas, baineann sé le bheith i do dhuine. Lean an mac léinn Zephyrian ar aghaidh ag glacadh nótaí, ach léirigh a léiriú nach dtuigfeadh sé i ndáiríre fós. Ba choimhthíoch an coincheap dílseachta uathoibrí do speiceas amháin do fhormhór na gcultúr eachtrannach. Ar fud an chaintín bhí comhráite eile ar siúl, agus iad ag iarraidh ar eachtrannaigh iompar daoine a thuiscint. D'fiafraigh siad faoi theaghlaigh daoine, sochaí daoine, bealaí daoine chun fadhbanna a réiteach. D'fhreagair na daoine go hionraic, ach níor chosúil go ndearna a gcuid freagraí ach níos mó mearbhaill ar na heachtrannaigh. De réir mar a chuaigh an oíche ar aghaidh, scaipeadh an scéal go raibh rud éigin tábhachtach ar siúl ag Cantina Murphy. tháinig níos mó eachtrannach ag iarraidh na daoine cáiliúla a fheiceáil agus foghlaim faoin speiceas mistéireach seo a chuir iontas ar an Grianchúrsa ar fad. D'fhéach Danny thart ar na heachtrannaigh go léir ag faire orthu agus chroith sé a cheann. Gach seo mar gheall ar throid barra. Ní throid barra ar bith, cheartaigh Jake é. an troid barra a chuir ar gach eachtrannach sa ghrianchúrsa a thuiscint nach dtuigeann sí daoine ar chor ar bith. Thóg Lisa a gloine suas. Seo le haghaidh míthuiscintí agus le haghaidh na n-eachtrannach ag fáil amach faoi dheireadh nach bhfuil muid chomh neamhdhíobhálach agus a bhreathnaímid, a dúirt Pete. Chloígh siad gloiní agus na mórán eachtrannach ag faire agus ag taifeadadh gach gluiaseacht. Ní raibh aon smaoineamh ag na daoine go raibh a gcuid tost simplí á anailísiú, ag chaon a bheith ar fud an grianchúrsa, mar shampla de cheangal deasghnátha daoine. Lasmuigh den chaintín, bhí comharthaí nua curtha suas i dteangacha iolracha. Ba mholtaí iad d'iarchuairteoirí maidir le hidirghníomhú le daoine go sábháilte. Ba é an riail ba thábhachtaí simplí. Ná bagairt ar dhaoine nuair a bhíonn siad i ngrúpaí. Déanann dílseacht phacáiste iad an-chontúirteach nuair a spreagtar iad. Bhí an troid bheáir ag Cantina Murphy ina finscéal, ach níos mó ná sin bhí sé ina cheacht. Bhí an grianchúrsa foghlamtha nach raibh na daoine ar na créatúir shimplí neamhdhíobhálacha a bhí le feiceáil acu. Ba iad sealgairí pacáiste a rinne ceangail shóisialta ina n-arm. Agus d'fhéadfadh aon ghrúpa daoine a bheith chomh contúirteach le haonad míleata. De réir mar a chríochnaigh an oíche agus d'fhág na heachtrannaigh an cheaintín go mall, chríochnaigh Danny, Lisa agus Pete a gcuid deochanna i gciúnas compordach. Ní raibh aon smaoineamh acu go raibh siad tar éis cás éigeandála faisnéise grianchúrsa a spreagadh, an doctrine míleata eachtrannach a athrú agus a bhrú.